ach bhí i gcónaí dúil mhór agam agus mé ar scoil agus anois chomh maith sa stair agus mar sin is deas domh bheith anseo inniu chun éisteacht le caint Nioclás agus intreoir beag a dhéanamh dó. So déarfainn go bhfuil aithne ag an cuid is mó agaibh ar Nioclás cheana féin ach muna bhfuil is léachtóir é ag Roinn na Gaeilge agus an Léann Ceilteach ag Ollscoil Uladh agus tá muid fíorbhuíoch as Nioclás bheith anseo inniu linn chun caint a dhéanamh fá dtaobh de Mac Aonghusa agus na Teaghlaigh Léannta in Uíbh Eachach agus sé Uíbh Eachach Gaeilge atá ar the Iveagh locality agus cuireann an téarma sin síos ar roinnt deighilte stairiúil

Go raibh céad maith agat, a Niamh, agus molaim go mór bhur ndúthracht as a bheith istigh anseo inniu ar lá chomh galánta leis seo. Agus le cuidiú Dé, ní bheidh sibh chomh meallta sin uilig ag deireadh na huaire seo gur chaith sibh uair a chloig i mo chuideachta seachas uair a chloig amuigh faoin ngréin. Ach cibé, is rún liom a bheith ag caint ar an léann Gaelach in Uíbh Eachach in abraimis ins na meánaoiseanna malla ins an achar sin nó sa tréimhse sin 1300 go dtí 1600 agus ar a chéad ar a chéad caithfidh tar sleamhnán ansin sin ó go bheith Uíbh Eachach agus giota beag eile de den taobh tíre atá thart uirthi dúiche Dé dar ndóighe, mo cheantar dúchais féin. Le bheith ag díriú, agus dar ndóighe an rud atá i gceist agam leis an léann Gaelach nó léann na Gaeilge ná an cineál léinn nó litríochta, más maith leat, a bhí ag dul ar aghaidh in. i ríocht Mhic Aonghusa, ríocht Ghaelach Mhic Aonghusa, in sa tréimhse sin. Le bheith ag díriú isteach níos mine ar fad, an ceantar sin atá cineál, abraimis, oráiste, níl a fhios agam ó tharla an t-am seo bliana a bheith ann, déarfaimid go bhfuil sé oráiste, Ach an ceantar atá ansin, tí sibh féin, ach sin Uíbh Eachach, nó Uíbh Echach le fuaimniú an ama a úsáid. So sin an ceantar a bhfuil muid ag plé leis. Agus is saoithiúil nuair atá mé ag amharc ar na ríochtaí Gaelacha uilig, mar a bheadh go raibh lárphointe iontu, dtuigeann sibh, agus gur fhás na ríochtaí ón lárphointe sin amach. Agus is amhlaidh atá an scéal le go leor de na ríochtaí, cuirim i gcás Fear Manach fosta, agus ríochtaí eile nárbh iad. Agus is amhlaidh atá an scéal anseo i dtaca le hUíbh Echach dó, sa mhéid is gurb é, Thar a bheith croí-lár an phictiúir sin, Maigh Cobha, bhuel déarfainn yeah, Maigh Cobha i nGaeilge an lae inniu nó Maigh Cobha, an áit ar fhás ríocht Ghaelach amach aisti i dtús ama. sin i bparóiste Gharbhachaidh nó Ballela mar is fearr, nó Baile Aileach mar is fearr aithne air is dóiche anois, agus gur leathnaigh sé amach ón lárphointe sin agus tá's againn agus ní, tá go leor rudaí a chuireann an méid sin in iúl dúinn agus go leor den taobh sin tíre go díreach thart ar Dhroim Bhaile Uí Ruanaí, nó Ballyroney agus Eanach Cluana agus ina dhiaidh sin i nDroim Gualann agus tá cineál, abraimis, gléasra an stáit Ghaelaigh le fáil ann, sé sin tá na teaghlaigh léannta, tá na teaghlaigh seirbhíse, tá an cnoc oirnithe agus dá réir sin uilig thart ar an lár sin, ar fhíor-lár na Ríochta Gaelaí atá go díreach i lár na léarscáile seo agus beidh mé ag díriú isteach is dóiche cuid mhór inniu ar luí na tíre, ar na logainmneacha, ar na lonnaíochtaí agus ar an fhianaise a chuireann suíomh na lonnaíochtaí agus cineál na logainmneacha ar an fhianaise a chuireann sé sin ar fáil dúinn faoin chultúr léannta in Uíbh Eachach i ríocht Ghaelach seo Mhig Aonghusa. So cérbh é an tAonghus seo agus cérbh é an tEachach seo nó an tEchach seo, má tá muid leis an fhuaimniú stairiúil a úsáid? Seo fréamhacha na clainne, más maith leat. Baineann siad, baineann siad, agus dar ndóigh duine ar bith a léifeadh filíocht na mbard a phléann le Clann Aonghusa, bheadh cur amach acu ar na hainmneacha seo mar luaitear arís agus arís eile iad. Bhain siad le Fiacha Araidhe leis na hUltaigh, nó na hUlaidh, más maith leat, le muintir Uladh agus níor mhaith liom stair na fréimhe sin a phlé go ró-mhion mar tá sé conspóideach go maith. Ach na Fiacha Araidhe, nó Fiacha Araidhe, más maith leat, agus cúig ghlúin ina dhiaidh sin bhí Eachach Cobha agus duine a bhí anseo, Eachach, Agus cuirim i gcás, tagann an sloinneadh sin McGahey, chan ón duine seo go díreach, ach ón ainm pearsanta céanna sin, Eachach. Eachach Cobha, agus is dóiche gur bhain seisean le Maigh Cobha, sin seanainm ar lár Chontae an Dúin, agus tá an seanainm sin, tá sé luaite, cuirim i gcás, an áit dheireanach a bhfaca mé luaite. é mar ainm ná an Cín Lae Uí Mhealláin, áit a scríobhann an t-údar Ó Mealláin ar an dóigh ar loisceadh Maigh Cobha agus an rud a bhí i gceist aige le Maigh Cobha, scríobhann, sa bhliain 1646 nó mar sin, ná lár Chontae an Dúin, sé sin dúiche ná croí dhúiche Mhig Aonghusa. So Cobha agus Maigh Cobha, seanainm ar lár ar lár an chontae ar fad, ar an talamh méith sin i lár Chontae an Dúin. Agus is dóiche gurbh é croí lár an cheantair sin ná an áit a bhfuil Maigh Cobha sa lá inniu, nó Maigh Cobha, sin baile fearainn, Bhaile Aileach nó Garbhachadh nó thart ar Dhroim Bhaile Uí Ruanaí ansin agus Eachach Cobha tá sé ainmnithe is dóiche ón áit sin agus ón duine seo Eachach Cobha síolraíodh an dream Uíbh Eachach, Uíbh Eachach Cobha i dtús ama agus ciallaíonn Uíbh ná the descendants of.

Ní maith liom Condae an Dúin a lua leis seo mar ó mo thaobhsa de níl mórán céille a bheith ag caint ar chondaetha nuair atá muid ag caint ar an stair Ghaelach mar an nóisean seo de chondaetha níor tá a fhios agam anois gur rud mór é is dóichí gur fhás an dílseacht sin agus an dóigh a mbeadh daoine ag féinaithniú le condaetha faoi leith. gur fhás sin go mór le theacht chun tosaigh Chumann Lúthchleas Gael. Ach roimhe sin, ní dóigh liom go mbíodh, go bhfeicfeadh daoine iad féin, nó gur sin an aithne a bheadh acu orthu féin, dáiríre, mar dhuine as Contae an Dúin, nó as Ard Mhacha, nó as cibé rud, nó go háirithe in sa tseachtú céad déag agus an aimsir a bhfuil mise ag caint air, dul siar roimhe sin. Ní dhéanfadh siad, ní dhéanfadh siad tábhacht ar bith ar chor ar bith le contaetha. So, cé gur Contae an Dúin, mar dhea, atá i gceist agam in sa chaint seo, ní fheictear go bhfuil mórán céille leis an téarma in sa chomhthéacs stairiúil seo. So, Uíbh Eachach, sin an rud a bhfuil muid ag plé leis, an bharúntacht nó an fearann claímh a rinne Aonghas Mór agus a shliocht thart ar an chuid is mó den rud a bhfuil contae, den áit a bhfuil Contae an Dúin ann sa lá a bhfuil inniu ann. Seacht nglúin ina dhiaidh sin bhí Mongán agus is dóigh liom gur gurb é sin an fear, agus b'fhéidir, b'fhéidir nach bhfuil an ceart agam ar fad anseo, gur gurb é sin an duine Mongán ar bunaíodh an scéal Compert Mongáin air, scéal an-speisiúil sa tSean-Ghaeilge. As as an duine seo, Mongán, síolraíodh na clanna ba tábhachtaí in ríocht Chúige Uladh, nó in oirdheisceart Chúige Uladh ins an aimsir seo a bhfuil muid ag trácht uirthi. Duine acu ná Artán agus is uaidh sin a síolraíodh Muintir Mhic Artáin agus ba sine agus ba shine an chlann iad Muintir Mhic Artáin. ná muintir Mhic Aonghusa. Rachadh muintir Mhic Artáin go dtí Cineál Fhaghartaigh, nó Cineál Artaigh, sé sin oirthear Chontae an Dúin, agus ar theanga bheag amach ansin, mar a fheiceann sibh ar an léarscáil. Is ar an chuid sin, Cineál Artaigh,

Agus ins na meánaoiseanna mall, is dóiche gur mar sin a bhí, mar go raibh an ráta báis agus sin níos airde agus an agus an fad saoil a bhí ag daoine níos giorra dá bharr sin. So, tá muid ag caint ar an ríocht Ghaelach seo a bhunaigh muintir Mhig Aonghusa. Is dóiche gur thoisigh siadsan a theacht i dtreis go luath ins an tríú chéad déag, agus nárbh iad na chéad daoine a luadh mar ríthe ar Uíbh Eathach, mar go raibh daoine ann rompu, mar a bhí, Ua hAití, sílim go bhfuil an sloinneadh sin imithe as, imithe go hiomlán, Ua hAití nó Ua hAité nó Ua hAití, agus go mbíodh muintir Dhuinnshléibhe is dóiche i dtreis ar feadh tamaill thart fá Chineál Fhaghartaigh ach díbríodh díbríodh iad sin agus is dóiche go raibh gaol measartha gairid ag muintir Mhig Aonghusa le muintir Ua hAití cibé ar bith. Ach thart fá lár an tríú chéad déag thoisigh muintir den, an dream seo darb ainm ar tugadh Mag Mac Aonghusa nó Mag Aonghusa orthu ag teacht chun tosaigh mar ríthe Uíbh Eathach. sna hannála, ins na cuntais stairiúla. Agus anois thig liom díriú isteach ar chnámha an scéil, nó ar an fheoil mar a déarfá, sé sin an léann agus an litríocht a bhíodh ar bun ins an tréimhse seo. Agus baineann sé ar fad Tá sé an-deacair an comhthéacs eaglasta agus an comhthéacs léannta a scothadh ó chéile, nó scothadh as a chéile, nó scoilt, mar b'iad na daoine céanna a bhí ag gabháil don dá rud. B'iad na daoine céanna iad go minic, na sagairt agus na filí. Agus thoisigh an rud seo ar fad, thoisigh sé ins na mainistreacha. Mar roimh an bhliain, roimh an leasú Cistéirseach, nó the Cistercian Reformation, agus roimh Malachy agus agus an t-ionradh Normannach, bhí an saothrú uilig a bhí á dhéanamh ar an léann ag tarlú taobh istigh de bhallaí na mainistreacha, cosúil leis an áit sin mar a fheiceann siad, sin Cluain Mhic Nóis. agus bhíodh áiteanna mar Cluain Mhac Nóis, Tír Dhá Ghlas agus áiteanna eile, an chuid is mó i ndeisceart láir na tíre. Sin an lárphointe nó an lárcheantar don don don don litríocht agus don léann ins an ama sin. Bhog sé ó thuaidh ansin giota beag agus b'fhéidir gur leathnaigh teaghlaigh ón cheantar sin, sin deisceart Uíbh Eathach, Tiobraid Árainn agus cineál Gleann na Sionainne, gur leathnaigh na teaghlaigh sin amach fríd an tír agus gur mhuv siadsan agus gur thug siad leo ar bhealach an léann agus an litríocht leofa amach ó na mainistreacha. Mar tharla cúpla rud, thart fan bhliain, bhuel idir an bhliain 1200 agus 1300, a chuaigh i bhfeidhm go mór ar chineál bhuel ar an áit a mbeadh an léann agus an litríocht lonnaithe. Bhí rud ann, mar a luaigh mé, an Leasú Cistéirseach nó the Cistercian Reformation, sé sin, gluaiseacht a tháinig ón Mhór-roinn faoi, a bhí go mór faoi thionchar Naomh Bearnard, de Clairvaux, agus agus deisceabail s'aige, Naomh Malacaí, go ndearn siadsan leasú an-mhór ar na mainistreacha agus b'é an príomh iarmhairt, mar a déarfá, a bhí leis an leasú sin, ó thaobh na Gaeilge de, ó thaobh litríocht na Gaeilge de, ná gur brúdh na teaghlaigh litríochta, den chuid is mó, amach ó na mainistreacha. agus bhí siad ann ó bhí aimsir, thús aimsir na Críostaíochta ann. Ach anois bhí faoi réimeas úr na gCistéirseach, sé cúrsaí creidimh amháin a bheadh mar fhócas ag na mainistreacha agus chuige sin, sé brúdh na healaíona tuata, mar a déarfá, amach. Agus i ndiaidh an ama sin agus dar ndóigh, an rud atá ar thaobh na láimhe deise ansin ar mhaithe le bhur n-eolas nó sin is ins an mhainistir sin, Cluain Mhac Nóis, agus dá mbeinn le hairgead a chur air, déarfainn gur thíos sa tseomra sin féin a scríobhadh an lámhscríbhinn sin, Leabhar na hUidhre, ná mar a tugtar air The Book of the Dun Cow. Agus sin agus sin an sin go díreach An chéad líne den Táin ansin, Táin Bó Cuailgne. An chéad líne den chóip is sine de scéal náisiúnta na hÉireann. Tarcomlad slóiged mór la Connachta, a great crowd was gathered together by the Connachta. Cibé, So, nuair a tharla an Leasú Cistéirseach, is é rud ná gur brúdh go leor de na daoine a bhíodh ag saothrú faoi choimirce na mainistreacha, gur brúdh iad amach agus gur bhunaigh siad cineál franchises, mar a déarfá, fríd an tír. Go leor acu, tá sé le haithne ar a gcuid ainmneacha go raibh baint acu le cúrsaí eaglasta i dtús ama. Ó Maoil Chonaire cuirim i gcás, an chiall atá, a bhíodh le Maoil ná tonsure, Maoil Chonaire, Ó Coirnín, nach bhfuil luaite ansin, Ó Cléirigh. So go leor de na hainmneacha seo, chuirfeadh siad in iúl dúinn gur go raibh bunús eaglasta leo. Cuid de na teaghlaigh seo, bhíodh brainsí acu fríd an tír ar fad, ná mar fheiceann sibh Ó Dálaigh ansin, bhí siad achan uile áit. Is dóiche gur bhain siad le Tuaisceart Ros Comáin agus Mainistir na Búille ach ansin gur leathnaigh siad amach fríd an tír ar fad agus go raibh siad lonnaiste i dTír Eoghain, i lár tíre, i gContae an Chláir agus i lár na Mumhan. Ach ní chaithfidh mé dul fríd an scéal sin uilig. I dtaca linne dó, bhí cúpla teaghlach léannta a bhog isteach sa cheantar seo, a raibh baint acu le mainistreacha i dtús ama, nó a raibh baint acu le háiteanna eile cibé ar bith i dtús ama. Agus ansin bhí cúpla teaghlach dúchasach a chuaigh leis an léann, agus is rún liom a bheith ag caint ar an dá rud sin agus ar na teaghlaigh sin, ceithre theaghlach go príomha. Mac a' Bhaird ansin, mar a fheiceann sibh, bhí siadsan lonnaithe, is aisteach an dream iad, bhí siad lonnaithe ag tús na tréimhse seo, ag tús an tríú céad déag, in Uí Mhaine, sin deisceart, deisceart na Gaillimhe, oirdheisceart na Gaillimhe is dóiche. Ach tharla rud éigin in Uí Mhaine. mar bhog cuid mhór mhór daoine amach as an áit fán am sin, agus ní hé go raibh go raibh ionradh mór ag na Normannaigh ann, mar ní dheachaigh siad chomh fada leis, ach ar chúis éigin bhog cuid mhór teaghlach léannta amach as an cheantar sin ag tús na tréimhse seo. Duine acu, Mac a' Bhaird, leathnaigh siad amach go dtí na clann acu, clann Mhic a' Bhaird. Chuaigh clann amháin acu go Tír Chonaill, bhí brainse eile ann in in Oirghialla nó in Oirghiallaibh agus bhí brainse eile i gContae an Dúin. Agus ach an rud atá saoithiúil fá mhuintir Mhic a' Bhaird ná gur bhain siad leis na hUltaigh i bhfad siar roimhe sin, sé chéad bliain nó mar sin roimhe sin ach cibé. So sin na teaghlaigh léannta. Agus an rud atá i gceist agam le na clanna léannta, is dóiche, ba chóir dom a rá, ná gur rud athartha a bhíodh ins a léann seo go minic, sé sin gur coinníodh ins na clanna céarna an rud ar fad. Den chuid is mó, bhí eisceachtaí ann, ach má amharcaimid ar liosta na bhfilí a bhíodh ag saothrú abraimis ins an bhliain míle dhá chéad caoga agus ar liostaí na bhfilí a bhíodh ag saothrú ins an bhliain míle sé chéad caoga, ní bheadh mórán athrú ann. So, tchímid Muintir Uí Dhálaigh, Muintir Uí Uiginn, Muintir Uí Mhaolchonaire, Muintir Mhic a' Bhaird, Muintir Uí Ruanaidh. nó Uí Ruanadha, más maith leat. Agus mar chuaigh an rud seo ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh agus bhí sé luaite i ndlíthe na mbreithiúin gur mó an luach onóra a bheadh ag file a raibh a gharathair ina fhile ná file nach raibh ach a athair ina fhile. Bhí gradam leis an tsinsearacht. dtaca leis na clanna seo de. So bhí clanna fileata ann agus ansin bhí clanna le seanchas ann. Níl mé ábalta clann le seanchas a áireamh go sonrach i gContae an Dúin. Tá barúil agam go mb'fhéidir go raibh muintir Uí Bheagáin ann, the Beggins nó Beagans nó cibé rud atá ann. Tá baile fearainn taobh amuigh de Ráth Fraoileann. agus tá sé buailte le, le, le go díreach le, le lonnaíocht Mhig Aonghusa ar Ráth Fraoileann ansin. Eh, agus, you know, sin an cineál áite a mbíodh na teaghlaigh seo ann. Agus ansin bhí, eh, eh, sílim gur, gur Bally, Bally Began nó rud éigin, b'fhéidir go, Ciarán Dunbar ansin bheadh sé ábalta inse. Ach, eh, eh, Agus ansin tá Cill Bheagáin ann, mar tá an paráiste ina bhfuil an chuid is mó de Chaisleán Uidhilín. Agus ansin bhí saoi le seanchas, nó Ollamh Éireann le Seanchas Ó Beagáin, a fuair bás am éigin san aonú céad déag. So b'fhéidir gurbh iad na daoine céanna, gurbh é an dream céanna a bhí ann agus go raibh baint acu le comharsanacht Ráth Fraoileann, ach ní thig liom a bheith cinnte. Agus dar ndóigh, tá mé ag luadh na n-áiteacha seo agus tá sé tábhachtach go dtuigfeadh muid an leagan amach a bhíodh ar ríocht Ghaelach i dtaca leis na teaghlaigh léannta dom, mar is teaghlaigh seirbhíse a bhí iontu seo, an dtuigeann sibh. Má thig linn a bheith ag smaoitiú ar an phríomh-aire agus ansin thart ar an phríomh-aire bheadh a chuid comhairlí ann, comhairleoirí ann. Agus is mar sin a bhí an Ríocht Ghaelach, bhíodh an Taoiseach i gcónaí ag iarraidh go mbeadh na teaghlaigh le filíocht, na teaghlaigh le seanchas, na teaghlaigh le leigheas, a bheith thart air go díreach. Agus bhí cúis phraicticiúil leis sin, sé sin dá n-éireodh sé tinn go mbeadh an duine ar láimh le leigheas a thabhairt dó ó thaobh an leighis de. Don fhile bhí rólanna faoi leith ag an fhile, chan amháin go raibh sé ina fhile ach bhí sé ina chomhairleoir ag an rí agus bheadh sé ann dar ndóigh le siamsaíocht a chur ar fáil ar ócáid an iarraidh ar chuairt. So mar sin bhí ciall ar leith leis an lonnaíocht seo i lár na ríochta a bheadh an taoiseach, ach go díreach taobh amuigh den lár sin bheadh na teaghlaigh léannta. Agus tchímid sin in achan ríocht Ghaelach, in achan uile cheann. Má amharcann tú ar bhaile Dhún na nGall, go stairiúil bhí Ó Cléirigh in aice leis agus ansin bhí Mac a' Bhaird in aice leis agus tá an rud céarna le fáil fríd an tír ar fad. Ach ó thaobh Uíbh Eathach de, seo mar a bhí, bhí Croc Uíbh Eathach ansin, the sacred centre mar a déarfá an ríocht, an lár sacrach. i lár na ríochta seo ar fad, an áit ar oir, an áit a ndearnadh Mag Aonghusa ann, an áit ar oirníodh rí Uíbh Eathach ar Chroc Uíbh Eathach ansin, áit a bhfuil muilte gaoithe anois, is dóiche, ach sin scéal eile. Baile na Migeanach, agus luaigh mé an dream sin ar ball, bhí siadsan in aice láimhe. Muintir Uí Ruanaí, nó Uí Rua, Uí Ruanadha le fuaimniú an ama a úsáid, Baile Uí Shiail, sin na dochtúirí, teaghlach an-mhór nó dream nó fine leighis an-mhór ar fad a bhí iontu, bhí lonnaíochtaí acu fríd an tír uilig. Agus ansin bhí Baile Mhic a' Bhaird ann. agus bhí Baile Uí Shiail, Baile Uí Ruanadha agus Baile agus na tailte a bhí i seilbh na ndaoine seo buailte in aice le chéile. Bhí siad comhtheorannach le chéile, mar a deir siad in sa Bhéarla, contiguous. Mar is cosúil gur cineál caste a bhí iontu. Cosúil leis na Brahmins ins an Ind. Ní raibh siad mar ríthe go díreach. Uaisle. Ach bhí siad ach uaisle a bhí iontu. Agus mar sin dó, tá's againn go mbíodh siad ag cineál ag pósadh isteach ina chéile agus luíonn sé le céill go mbíodh siad go díreach in aice le chéile fosta. Agus Ráth Fraoileann sin príomhchathair príomh nó príomhlonnaíocht Mhig Aonghusa é. Bhí áiteanna eile aige ar ndóigh, bhí caisleán aige ag an Chaol Uisce, bhí lonnaíocht aige in i gCaisleán Uidhilín agus lonnaíocht eile i gCoill Bhairlinne agus lonnaíocht eile i gCorrdhoire nó Corgary nó thart fán Ghleann is dóiche sa lá a bhfuil inniu ann. Ach an chéad ceann a bhí acu ar fad nó an áit ar leathnaigh siad amach uaithi ná thart ar ar Bhaile Uí Ruanadha ansin nó Maigh Cobha. Agus tá sin an áit a bhfuil Baile Uí Ruanadha ar an léarscáil sin, sin an áit a bhfuil Maigh Cobh, nó Maigh Cobha, as ar tháinig an t-ainm Uíbh Eathach Cobha. So seo an dream a ba thábhachtaí ar fad den na clanna, na teaghlaigh léannta i ríocht Uíbh Eathach Mhig Aonghusa, Muintir Ruanaidhe, nó Ruanadhaigh, ní thig linn a bheith cinnte faoin ainm, an chiall a bhíodh leis an bhunainm pearsanta Ruanada nó Ruanadach. Ach tá 's againn rud amháin, bhí siad ann agus bhí siad lonnaithe Uíbh Eathach agus bhí siad ina dteaghlach an-tábhachtach in Uíbh Eathach, fiú sula raibh Mag Aonghusa ann. Agus luaigh mé ar ball ansin cúpla bomaite ó shoin go raibh maitheas na mainistreacha i dtreis an léann agus thig linn sin a fheiceáil i gcás Uíbh Eathach fosta, mar tá nasc idir an teaghlach léannta is tábhachtaí ar fad sin, muintir Uí Ruanada, na filí, filí a bhí iontu, agus agus Colmán nó Mo Cholmóg nó naomh éarlamh Uíbh Eathach, Colmán, Saint Colman. Agus bhí lonnaíocht ag Colmán, bhí bhí bhí mainistreach lonnaíocht eaglasta mainistreach ann ariamh ag an áit a bhfuil Droim Mór inniu, dar ndóigh, Droim Mór sin sean, sean lár na deoise sular bogadh é go dtí Iúr Chinn Trá céad bliain ó shin nó mar sin. I ndiaidh gur tógadh an Ard-Eaglais ar an Iúr, sin lár an naoú céad déag is dóiche. ach roimhe sin bhí Droim Mór mar lár na deoise mar agus tá sé go fóill mar lár siombalach na deoise mar is ansin a lonnaigh Colmán nó Mo Cholmóg a mhainistir agus duine de na chéad daoine a luaitear mar chomharba Cholmáin, comharba, sin the heir of Colmán, an duine a tháinig isteach in áit Cholmáin. Mar shampla, Comharba Phádraig, tugtar sin ar Easpaig Ard Mhacha, tuigeann siad mar gur tháinig seisean i gcomharbacht ar Phádraig, agus tugtar Comharba ar an duine a tháinig i gcomharbacht ar Cholmán, agus duine de na chéad daoine a luaitear mar seo ins an ról seo ins na cáipéisí staire. ins na cáipéisí staire ná duine de mhuintir Uí Ruanada. So tá an chuma ar an scéal go raibh baint ag muintir Uí Ruanada le lonnaíocht mhainistreach Cholmáin, i nDroim Mór ansin? Agus níor athraigh mórán tríd fríd na blianta, má amharcann tú ar liostaí na sagairt cuirim i gcás ón naoú céad déag, Rooney, McGinn, Gilmore, na seanteaghlaigh eaglasta a bhí ann ag dul siar, siar, siar. Sea, so clann tábhachtach a bhí i muintir Uí Ruanaí anseo agus bhí tailte airchinneachta acu fríd lár an chontae ar fad. sé sin go raibh talamh dá gcuid féin acu ó tharla go raibh baint acu leis an leis an eaglais. Coincheap measartha casta í an airchinneacht ach church termon lands is dóiche ba chóir orthu. Talamh ar leis an eaglais é ach de facto ar leis na teaghlaigh seo é.

nó visitation, agus an rud a bhí i gceist, nó an chúis a bhí leis na himchuairteanna seo, ná go díreach riail agus toil s'aige a chur i bhfeidhm, le taispeáint go raibh duine úr i ndéidh theacht isteach i gcumhacht agus go raibh sé ag iarraidh a chur in iúl do dhaoine gurbh eisean an ceannasaí úr. Agus ar na himchuairteanna seo rachadh an t-easpag thart agus dhéanfadh sé iarracht daoine dá chuid féin a lonnú mar airchinneach in áiteanna faoi leith. Ach is minic nach mbíodh na seanteaghlaigh Gaelacha sásta leis agus is minic go bhfeicfimid cuirim i gcás ins na rudaí seo, a letter of excommunication was given to O'Rooney mar gur dhiúltaigh sé glacadh leis gur cheap an tArd-Easpag duine ina chuid talaimh. Dar ndóigh, ní dhearna na himchuairteanna seo rud ar bith, nó a luaithe is a d'imigh an t-ard, an t-easpag, chuaigh rudaí ar ais go dtí an dóigh a raibh siad roimhe sin. Agus mar sin, nuair a amharcann muid ar an dóigh agus ar úinéirí na dtailte airchinneachta ag tús an tseachtú céad déag, bhain siad an chuid is mó acu leis na daoine a raibh sé acu ins an darna céad déag, an tríú céad déag. Ach cibé, an duine seo Ó Ruanadha then, bhí sé mar ollamh ag Mag Aonghusa. Go leor ciallaithe le hollamh, is é sin go raibh sé ina chomhairleoir aige, ach an phríomhchiall atá leis an téarma, is dóiche, ná chief poet. Agus tchí muid ansin, pictiúr de ghreanadh adhmaid de chóisir nó de fhéasta ag an a bhfuil an Taoiseach agus a bhean tá an file ansin, is dóiche gur an duine sin a bhfuil B luaite leis gur sin an file sin, tá an reacaire ann, sin an duine a bhfuil a lámha sínte amach mar sin aige agus ansin in aice leis tá an cruitire agus chumfadh an file an dán don Taoiseach. Tá muid ag caint ar, is dánta molta atá i gceist anseo i ndáiríre, praise poetry den chuid is mó. Bheadh sé á aithris ag an reacaire agus bheadh tionlacan de chineál éigin á chur ar fáil ag an chruitire. Níl mórán ar eolas againn faoi na Cruitirí i gContae an Dúin, ach an t-aon teaghlach atá luaite, atá feicthe agamsa, atá luaite mar Harpists ins na Fiants agus na cáipeisí stáit uilig, ná muintir Uí Mhuireagáin, Morgan, agus bhíodh an teaghlach sin luaite i dtús ama thart fá Machaire Lainne, nó Magheralin. agus seans go raibh baint acu i dtús ama le le dtús ama le le lonnaíocht Naomh Rónán ansin, i Mainistir Naomh Rónán i Magheralin, dar ndóigh scriosadh an mhainistir sin in aimsir na Normannach. So thiar san am is dóichí gur an duine seo b'fhéidir gur Ó Ruanaí a bheadh ann, an duine seo an cruitire, seans maith go raibh Muireagáin nó Morgan a bhíodh ann. ó thaobh Uíbh Eachach dó. Muintir Uí Shiail, sin na teaghlaigh, sin na lianna, insan mheánaois tugadh leeches orthu, na dochtúirí leighis, muintir Uí Shiail. Shields dar ndóigh ainm an-choitianta i gContae an Dúin agus i dtuaisceart Ard Mhacha is dóiche anois. sa lá a bhfuil inniu ann. Bhí baint ag na daoine seo ar dtús, b'fhéidir, le Mainistir Bhuithe, sin Monasterboice. Is ainm an-mhíchoitianta go deo in aimsir na Sean-Ghaeilge nó na Meán-Ghaeilge é Siadhal agus níl barúil agam cad é an chiall leis. Ainm pearsanta. Ní fhaca mé ach dhá shampla den ainm

so dá mbeinn le buille faoi thuairim a dhéanamh faoin áit lenar bhain muintir Uí Shiail i dtús ama déarfainn gur sin an áit. Agus leá a bhí iontu, so dochtúirí leighis a bhí iontu. Agus agus bhí siad bhí siad lonnaithe ansin i mBaile Uí Shiail, nó Bally, Ballysheil in Eanach Cluana i gceartlár Chontae an Dúin. In aice láimhe leis an Taoiseach i Ráth Fraoileann. agus dar ndóigh scríobh na daoine seo cuid mhór lámhscríbhinní. Tá ceann an-speisialta ann a scríobh fear darbh ainm Pádraig Gruama Ó Siail. Agus ní seo leasainm a thug duine eile air ach an t-ainm a thug sé air féin, ná Pádraig Gruama Ó Siail. Gloomy Gloomy Pat Shields ná go leor na daoine seo bhí siad modartha nó gruama nó carrach. ach cibé is spéisiúil na logainmneacha fiú. Agus an duine seo, Pádraig Gruama Ó Siail, scríobh sé, lámhscríbhinn leighis an-tábhachtach, Acadamh Ríoga na hÉireann, fiche is a 3, K, 42. Agus tá sé in, tá sé ag taisteal thart ar an tír, tá sé i gContae Mhaigh Eo agus luann sé gur bhreá leis a bheith ar ais in Uíbh Eachach. agus gur cinnte gur gur an Ballysheil nó Baile Uí Shiail in Annaclone a bhí i gceist aige. Ó hEachaidhéin, nó Haughian is dóiche, ainm an-mhíchoitianta anois, tá ainm eile ann ó bhain leis an Bhéarla, ach na Haughians i gContae an Dúin agus i dtuaisceart Ard Mhacha, baineann siad leis an dream seo. Ó hEachaidhéin, filí a bhíodh lonnaithe in Uíbh Eathach agus tuaisceart Ard Mhacha, nó Ard Mhacha, ní rachaidh muid isteach sa scéal sin, cibé, cuid mhór dánta acu in Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, sin do Niallaigh Chlann Aodha Buidhe. Mionríthe a bhí iontu, in thart fá chrích Mhughdhorna, thart fá na Beanna Boirche is dóiche, ach gur íslíodh iad. Agus níorbh éagcoitianta a leithéid, is é sin, nuair a chaill mionuaisle an chumhacht a bhí acu go ndeachaigh siad isteach mar theaghlach léannta ina dhiaidh sin. Mar céim amháin síos a bhí ann, an dtuigeann sibh. Tá Baile Uí Eachaidhéin i gCluain Daimh, ainmnithe ina ndiaidh, is dóiche, agus is spéisiúil, is an-spéisiúil liom an baile fearainn sin. Nó nuair a d'imigh muintir Uí Eachaidhéin, is dóiche, go dtí thart fá, thart fá, fá, fá an Lorgain i dtuaisceart Ard Mhacha, Cé a cuireadh isteach ina n-áit ach muintir Mhic Oghannáin, agus sin teaghlach airchinneach eile a bhain i dtús ama le Machaire Lainne. Agus bhí duine an-spéisiúil darb ainm Pádraig Mac Oghannáin a scríobh lámhscríbhinn bharrthábhachtach 24P4 in Acadamh Ríoga na hÉireann. Agus tá mé cinnte de gur i lár Chontae an Dúin a scríobh sé sin. go mall sa tseachtú céad déag. So, yeah, bogadh, agus tá sin spéisiúil mar is dóiche go raibh fiú má bhog, nuair a bhog clann amháin amach as tailte léannta, is dóiche gur tuigeadh gur leis na teaghlaigh léannta i gcoitinne an píosa talaimh sin. Agus is spéisiúil liom mar sin gur bhog Mac Eachaidhéin. nó Ó hEachaidhéin amach, agus ansin gur cuireadh de fear léannta eile isteach, mar a bhí Mac Oghannáin. Ach cibé, feicimid, dála an scéil, Mac Oghannáin agus Morgan thart fá lár Chontae an Dúin i dtrátha an ama céanna, is é sin, sa darna leath den tseachtú haois déag, agus bheadh barúil agam gur tharla rud éigin i dtrátha an ama sin, nuair a díbríodh iad go dtí lár an chontae, go dtí na cnoic, rud a tharla go minic leo insa tseachtú céad déag. Díbríodh na clanna léannta ó na tailte maithe agus cuireadh iad suas go dtí na cnoic. Agus ar ndóigh is mar sin a tharla le ceantar Shliabh Crúb. gContae an Dúin. Agus tharla an rud céanna i dTír Eoghain. Muintir Mhic Con Midhe, teaghlach an-mhór le filíocht ansin thart fá cheantar an tSratha Báin, i ndiaidh na Plandála, bhí siad uilig ina gcónaí thart ar Shliabh Síos, ar shleasa na Speiríní ansin. So, tchífeadh muid sin go han-mhinic. Seo an léarscáil sin, tá's agam go bhfuil mo, gur chóir dúinn b'fhéidir púdar a chur faoim féin. Muintir Mhic a' Bhaird, an chlann deireanach a bhfuil rún agam a bheith ag trácht orthu agus mar a fheicfeas muid anseo is an-mhór ar fad an dul i bhfeidhm a bhí acu ar na logainmneacha fríd Chúige Uladh agus níl seo, ní seo an t-iomlán. I dTír Chonaill ansin tá Litir Mhic a' Bhaird, an Baile Mhic a' Bhaird. Tá Mac a' Bhaird luaite mar airchinneach ansin thart fán tSrath Bán. Duine, tá ceann acu ansin taobh amuigh de Dhún Geanainn in aice le, sin Niallach Mór is dóiche. Bhí siad anseo in, i gCondae Mhuineacháin. áit a raibh airchinneacht acu agus viocáireacht acu ansin fosta. Ansin i gContae an Dúin, tá Baile an Bhaird ann ins na hArda, níl mé iomlán cinnte faoin cheann sin, an é gur Mac a Bhaird nó an Bhaird a bhí ann. Ach tá ceann ann ansin i dtuaisceart Chontae an Dúin, Baile Mhic a Bhaird, agus ansin ceann eile, an ceann a bhfuil spéis againne ann, i lár Chontae an Dúin. go díreach in aice le Ó Rúnaí, i lár gcroílár Uíbh Eachach, Baile Mhic a' Bhaird. Ní shílim go mbeadh deis agam a bheith ag plé leis an fhilíocht féin, ach sin sampla de dhán amháin a scríobh ollamh Mhig Aonghusa sin Ó Rúnaí. ar Éamonn Óg, Mag Aonghusa, a fuair bás in sa bhliain 1500, nó fuair bás am éigin go maith in sa 16ú céad, agus is speisiúil go deo an téacs é mar bheir sé spleáchadh dúinn, indearcadh dúinn, ar an saol a bhí á chaitheamh ins an am. Agus tá ród luaite, is maith liom go bhfuil ród luaite ansin, dearcaim rompu ród an Iúir, agus bhí ród acu, ansin mar fhocal breá Gaelach ar road. Agus is é an véarsa, sílim gur, níor cuireadh an dán seo i gcló roimhe, tá mé féin ag obair ar, tá mé ag iarraidh a réiteach don chló, ach an véarsa deireanach sin, sílim go bhfuil an-fhilíocht go deo, ann. Tá drochbharúil go deo amuigh ansin ar fhilíocht na mbard ná nach bhfuil ealaín ar bith ann ach níl sin fíor ar chor ar bith. Iattear leo, iattar leo fa Liach Uí Chonaill, the gravestone of the descendant of Conall. Sin an áit a mbíodh muintir Mhig Aonghusa curtha, áit éigin thart fá shean-reilig an Iúir, is dócha. Clann Rosa mar fhálta they're like a a hedge round it so thig libh sin a shamhail nuair nuair a chuirtear duine agus cuid mhór daoine ina seasamh thart ar an uaigh. Eh, an feart ar chuisne do chosain, luisne ag teacht do bhosaibh ban. Agus tí muid cuisne ag déanamh comhardaidh ansin le luisne, The heat from women's palms being struck protects the grave from frost. Tá a fhios againn gur insa gheimhreadh, mar sin a fuair sé bás. Agus nós a bhí ann ins an tsochaí Ghaelach go mbeadh mná ag greadadh na lámh mar chomhartha ar an bhrón agus ar an chaoineadh. Ach dar ndóigh, níl an t-am agam i ndáiríre a bheith ag plé leis sin go domhain ach is dán ar chúis éigin na dánta siollabacha a scríobhadh ar mhuintir Mhig Aonghusa. Tá an-ardchaighdeán iontu, ins an chuid is mó acu. B'fhéidir gur trí thimpiste atá an scéal uilig ach bheadh fhios. An rud deireanach a mbeidh mé ag caint air ná, tá seo cineál, yeah, thig liom a bheith ag díriú isteach air níos mó. Seo mar a bhí dáileadh, dáileadh na tíre in, ag tús an tseachtú céad déag, de réir the patent rolls of James the First. Agus rud mór a bhí ansin cosúil leis an Doomsday Book i Sasain go raibh siad ag iarraidh fáil amach cé leis an talamh uilig. Agus seo mar a bhí an scéal i gContae an Dúin. An píosa seo, an píosa seo agus an píosa seo, tá sé, tá sé róbheag leis na logainmneacha a fheiceáil. Ba le Muintir Uí Ruanaí é sin.

Tá siad fríd tá siad fríd an Achadh Dearg agus Eanach Cluana Eanach Cluana sa lá inniu. An chuid an píosa mór seo an stráice mór seo ba le Muintir Mhic a' Bhaird é. So ba úinéirí móra talún na daoine seo má amharcann tú air i gcomhthéacs. So fir iontach saibhir a bhí iontu. Eh, agus an píosa, dár ndóigh, an píosa gorm seo ba le Mac Oghannáin é, Mac Oghannáin, agus is dóigh, is dóigh liom gur leis an dream sin a bhain Pádraig Mac Oghannáin, an scríobhaí agus an scoláire tábhachtach. Eh, ach dár ndóigh, dá n-amharcaimis air seo thart fán bhliain 1650, go Jack Bán. Tuigeann sibh? Ón am seo, tús an tseachtú céad déag go dtí an bhliain míle sé chéad caoga chaill siad achan rud. Bhuel, níorbh amhlaidh ar fad gur chaill siad achan rud baineadh díofa é. Bhí the Patent Rolls of James the First ann agus bhí sin i gceart ach le himeacht na mblianta agus má amharcann tú ar Inquisitiones Ultoniae, the Inquisitions of Ulster, Tchifidh tú, giota ar ghiota, go raibh, go raibh an talamh á bhaint de na daoine seo, go raibh cásanna ann agus de bhí duine ag rá, ag iarraidh brú isteach ar an duine eile. Agus le himeacht na mblianta agus ina dhiaidh sin, in Éirí Amach 1641, bhí go leor acu seo, go leor de na teaghlaigh léannta, na fir le léann a bhí fágtha, Ciontaíodh iad ins na Inquisitions agus duine ar bith a luadh ansin ins na Inquisitions, chaill siad an talamh a bhí acu. So, thart fán bhliain míle sé chéad caoga bhí an talamh seo uilig caillte ag na teaghlaigh léannta. Go dtí nach raibh fágtha ach an duine seo, an fear an-speisial seo, Diarmuid Mac Laoisigh Mac a' Bhaird, a bhí lonnaithe i mBaile Mhic a' Bhaird ansin ar shleasa Shliabh Crúb taobh amuigh de Chaisleán Uidhilín. agus tá loch agus crannóg ansin agus ba dual do na filí a bheith ina gcónaí ar theach ar chrannóg nó ar oileán i lár locha agus an-seans gur sin an áit mar a mbíodh muintir Mhic a' Bhaird go stairiúil. Tá a fhios againn go raibh Diarmuid an duine seo, Diarmuid ina chónaí agus ardfhile a bhí ann, cé go raibh sé ag scríobh filíochta isteach ins an ochtú céad déag, thiocfadh leat, bhí sé ar an, bhí sé ar an chaighdeán céanna leis an fhilíocht a bhíodh á scríobh ins an tríú céad déag, cibé rud a bhí ann. So deir, agus b'é, b'é seo an file deireanach ins an tír agus nuair a deirim file, an file a raibh an seanléann, na seanmheadarachtaí, an Ghaeilge Chlasaiceach mar a déarfá, fuair scolaíocht agus traenáil cheart filíochta, seo an duine deireanach acu. Agus bhí sé beo in sa bhliain 1710 agus é i gContae Dúin. Ina dhiaidh sin níl fhios againn cad é atá ann ach d'fhan muintir Mhic a' Bhaird ansin i mBaile Mhic a' Bhaird, tá siad ann in liosta na saothraithe lín, Flaxgrowers' List 1793. Tá siad ann in sa bhliain 1823 gan amhras ins an rud sin, cad é an t-ainm atá air? baineann sé leis na deichnithe, na deachúna, the tithes for the Church of Ireland, tá siad ann arís. Ach cibé, an file deireanach seo, Diarmuid, tá sé an-speisiúil liom agus b'fhéidir gur, b'fhéidir go bhfuil giota den den dánacht ionam seo a lua. Ach is an-speisiúil go deo liom go mbíodh Pádraig Mac a Liondain agus Séamus Mac Cuarta ansin. tráth a bhí siad óg, agus b'fhéidir iad ag foghlaim na filíochta ar bhallaí Shliabh Crúb, agus cé a bhí ar bhallaí Shliabh Crúb an t-am sin ach an file ab fhearr sa tír, Diarmuid Mac a' Bhaird. So, cá bhfios nach raibh rud nó dhó le foghlaim uathu siúd, uaidh Dhiarmuid Mac Laoisigh Rua, mac Dhiarmuda Mac a' Bhaird. Ach

Um, Cuirfidh mise tús, tús leis na ceisteanna. Um, bhí mise ag smaoineamh agus tú ag labhairt, um, Nicholas, fá dtaobh de tionchar na mainistreachta ar an litríocht agus ar an fhilíocht chomh maith agus bhí mé ag smaoineamh cén dóigh cineál a thagann sin chun tosaigh sa litríocht agus san fhilíocht. Sílim gur luaigh tú like, praise poetry ach an mbíonn cineál seasamh morálta nó ceisteanna morálta ag teacht chun tosaigh go minic? Bhuel, bíonn agus ní bhíonn. Na filí seo, na bards mar a déarfá, an chuid is mó den fhilíocht scríobh siad í ar na taoisigh agus bhí siad ag moladh na dtaoiseach a rá cé chomh maith is a bhí siad ag troid agus ag rudaí seo uilig. Ach chomh maith leis sin scríobh siad go leor filíocht chráifeach fosta. So tá filíocht ann a bhaineann le téamaí creidimh. Agus den chuid is mó is filíocht phearsanta í sin. So tá na téamaí sin agus gan amhras tá an mhoráltacht Chríostúil le feiceáil fríd fhilíocht na mbard ar fad. An bharúil a bheadh agam faoi na filí a bhíodh, a mbíodh baint acu leis na mainistreacha you know roimh thús na tréimhse seo, ní, caithfidh sé gur daoine iontach cráifeach a bhí iontu. Is dóiche gurbh fhearr dúinn a bheith ag amharc ar na mainistreacha ins na meánaoiseanna mar ollscoileanna seachas mar mhainistreacha sa lá atá inniu ann. Mar, okay, bheadh sagairt ann, ach ansin bhí go leor daoine thart faoin mhainistir nach mbíodh baint acu le cúrsaí creidimh i ndáiríribh. bhí oidí ann agus múinteoirí agus scoláigí agus go leor rudaí eile. So bhí, bhí cineál leanúntas ann ó thaobh, ó thaobh an téama sin de, sé sin téama na cráifeachta. Ach, Ach ní shílim, b'fhéidir go raibh na filí ag teacht ón chúlra sin, ón chúlra sin sa mhéad is go raibh siad lonnaithe ann, ach ní chaithfidh sé, dar liom, go raibh siad ariamh ró-chráifeach nó ró-reiligiúnda, an dtuigeann tú? Yeah. Sin suimiúil. Um, an bhfuil ceist ag duine ar bith eile, do Nioclás, ag an deireadh seo?

De bharr go raibh siad go léir lofa, an chúis mhorálta a bhí ann, bhí siad ag léamh barraíocht filíochta, b'fhéidir. An é sin an fáth? Mar tá sé sin go leor. Yeah, well bhí cúpla rud ag dul ar aghaidh ag an am sin. Bhí Bhí an cineál, na rialacha, the rule of St Bernard mar a deir agus, an rud, gluaiseacht í seo a bhí ag tarlú fríd an Eoraip ar fad agus an duine seo, Naomh Bernard, caithfidh gur fear é a raibh an-charisma aige mar chuaigh an teagasc s'aige go mór i bhfeidhm ar na mainistreacha fríd an Eoraip ar fad. agus an difear a bhí idir an rud a bhí Naomh Bernard a mhaíomh ná an rud a bhí ag tarlú roimhe sin ná nár cheart go mbeadh na mainistreacha ach ag plé cúrsaí creidimh. Agus tá an taobh eile ann, b'fhéidir go raibh go raibh go leor de na drochchleachtais ag dul ar aghaidh ach is dóiche go raibh gur bhain an ghluaiseacht sin de Naomh Bernard le Seo tá cúrsaí creidimh anseo agus sin é. Agus b'fhéidir nár bhain sé an oiread sin le cúrsaí moráltachta, agus má bhain, is dóiche nach raibh an dul i bhfeidhm aige agus a shíl sé a ba chóir a bheith, mar fiú ins an tseachtú céad déag tchí muid na teaghlaigh chéanna ann so caithfidh go raibh go leor de na manaigh agus na sagairt seo go raibh mná agus páistí acu. Chuaigh sin ar aghaidh go dtí an tseachtú céad déag agus go dtí aimsir Oliver Plunkett. Bhí ecclesiastical dynasty mar a déarfá Muintir Uí Dhonnaíle ansin thart fá Thulach Óg agus an duine deireanach acu bhí sé bhí sé ag iarraidh an airchinneacht aige a bhronnadh ar a mhac bhí sagart ann agus bhí sé ag iarraidh an talamh a bhí aige an airchinneacht nó an termon land a bhronnadh ar a mhac. Ach chuir Plunkett, Oliver Plunkett stad leis agus tá sé scríofa aige i gceann de na litreacha a scríobh an duine seo, Ó Donnaíle, 'The Roman has unhorsed me. So chuaigh an rud sin ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh cibé ar bith.
Níor chuala mé riamh trácht ar an teideal sin 'Ard Ollamh Éireann' mar díreach bhí mé ag smaoineamh ar an rud seo go raibh baint idir na mainistrí seo, na teaghlaigh léinn agus, bhuel, ní raibh scoileanna ann ach bhí an oideachas, an dtuigeann tú, sin an rud, Ard Ollamh Éireann.

Ní le leigheas nó rudaí mar sin. Ní luaitear ollamh leighis. Ar aon nós, i dtaca leis an leigheas de, cé go raibh baint acu leis na mainistreacha agus é sin uilig, cuid mhór mhór de na dochtúirí leighis, fuair siad an traenáil s'acu thar lear, in Montpellier agus Milan agus. Fiú amháin sa Sorbonne, nó? Ó sea, á bhí, bhí siad ag taisteal chun na mór-roinne agus ag teacht ar ais. So, ar bhealach, sílim, sílim gur, gur shíl na Gaeil nár bhain siad le, le ollamh agus leis an, leis an chineál sin. Go raibh maith agat. Tá ceist agam, an fheicfidh mar a bheas a leat? Ar chuala tú, tá áit in Eanach Cluana, Ard Broin, agus tá teaghlach ann fosta, Um, Muintir Mhic Bhroin, ar tháinig tú orthu sin mar erenaghs eh, insa ceantar? Um, Sílim gur, gur teaghlach a bhain leis an eaglais a bhí, a bhí ann. Chonaic mé an t-ainm luaite go minic ins na taifid eaglasta agus bhí bhí duine acu sin fosta eh, an Brother Burns nó an Bráthair a bhí lonnaithe a bhí ina scríobhaí agus ina scoláire agus b'fhéidir ina fhile fosta, agus bhí seisean lonnaithe ar an Bhoireann baile fearainn i gCill Chua agus bheadh sé le céill gur bhain sé leis an dream céanna. Ach de réir m'eolais níor scríobh duine ar bith de Mhuintir Uí Bhroin nó Bheirn nó cibé rud a bhí ann. gur scríobh siad rud ar bith ansin san tréimhse atá i gceist agam ach tá siad, aithním iad maith go leor mar theaghlach airchinneach. Agus an bhfaca, ceist amháin eile, ar tháinig, an bhfaca tú rud ar bith ag teacht amach as Mainistir Naomh Meallán i Loch Bricleann, Mainistir Thóg siad an Eaglais na hÉireann as na clocha ón mhainistir seo, ach an raibh mainistrí faoi leith luaite go fiú?
An t-aon mhainistir i gContae an Dúin a dtig liom léann ar bith a ríomh siar a fhad leis ná lonnaíocht Cholmáin i nDroim Mór. Ach i ndáiríribh, is dóiche gur go leor de na mainistreacha beaga seo, Is dóiche ní minic a fheicimid rud ar bith ag teacht uafa. Chan amháin i gContae an, chan amháin in Uíbh Eachach, ach fríd an tír ar fad, is iad na cinn mhóra a bhfeicimid na scoláirí móra iontu agus na rudaí ag teacht amach astu. Agus mar sin tá sé le céill gurb é an ceann is sine agus an ceann is tábhachtaí i gContae an Dúin, sin Droim Mór, gur sin an ceann a raibh baint ag na daoine seo leis. Go raibh míle maith agat. Frank.
Nioclás, Aye, tá spéis againn anseo sa chineál léinn a bhí ag muintir Uí Shiail ansin, lucht leighis. An é go bhfuil aon eolas taifeadta áit ar bith ar an chineál leighis a bhí siad ag cleachtadh? Ó tá, cinnte, tá suas le céad lámhscríbhinn ann agus an rud a bhí iontu go minic ná aistriúchán Gaeilge ar théacsanna leighis ón Mhór-roinn, aistrithe ón Iodáilis, ón Fhraincis agus go mór mór ón Laidin, agus is í an leigheas céanna a bhíodh á chleachtadh fríd an Eoraip ar fad. So ní thiocfadh liom a rá go bhfuil mórán Gaelach, mar a déarfá, faoin leigheas a bhíodh á chleachtadh acu, ach bhí siad ag tarraingt ar na téacsleabharthaí céanna agus a bhí ag na dochtúirí leighis fríd an Eoraip ar fad. Iontach maith, buíochas leat.
Nioclás, an lámhscríbhinn seo a bhfuil saothar le Diarmuid mac Laoisigh Mhic an Bhaird, Acadamh Ríoga na hÉireann, 24P4. An bhféadfá duanaire a thabhairt air? ar baineadh an saothar s'aige féin a amháin atá ann nó an raibh aon iarracht déanta na an fhilíocht uilig go léir a chumadh do chlann Mhic Aonghusa le himeacht ama, le ceithre chéad bliain, é a bhailiú le chéile i bhfoirm duanaire? I dtaca leis an an chéad chuid den cheist, i dtaca le Twenty Four P Four dó, baineann an fhilíocht sin uilig, nach mór, leis na Mathúnaigh. An fear seo, Diarmuid Mac a' Bhaird, is dóiche go raibh baint aige le Condae Mhuineacháin ach go mb'fhéidir go raibh sé ina chónaí i gCondae a' Dúin. Agus is dóigh liom gur scríobhadh sin síos i ndúil is gur mbronnfaí é ar dhuine de mhuintir 'ic Mhathúna ach gur go go bhfuair an duine, an Mathúnach áirithe sin bás sula raibh fáil aige sin a dhéanamh. Pádraig Mac Mathúna a scríobh é agus baineann an chuid is mó dó le Diarmuid Mac a' Bhaird agus bheadh barúil agam go raibh aithne mhaith ag an bheirt acu ar a chéile. I dtaca leis an darna rud dó, níl duanaire ar bith ann ar mhuintir Mhig Aonghusa. An fhilíocht atá againn uafa, an chuid is mó dó, tá sé ar fáil in dhá lámhscríbhinn ar an Mhór-Roinn, a scríobhadh ar an Mhór-Roinn Leabhar Uí Chonchobhair Dhoinn, Book of O'Conor Don, agus ceann eile a dtugtar Franciscan A25 uirthi, agus scríobhadh an dá cheann sin ins an Ísiltír, mar a déarfá, nó thart fá Ostend agus Louvain. Is cinnte go raibh duanaire ann, bhí a leithéid ann ag achan teaghlach Gaelach, ach má bhí ceann ann níl sé ar fáil níos mó. Tá lámhscríbhinn, rud amháin nár luaigh mé, is dóigh liom go bhfuil lámhscríbhinn ann a scríobhadh do mhuintir Mhic Aonghusa, mar atá, lámhscríbhinn ghinealais. agus tá sé á réiteach don chló ag Nollaig Ó Muraíle faoi láthair faoin teideal Ginealaigh Dheisceart Uladh agus tá eolas iontach mion ar fad ansin ar ghabhlú mhuintir Mhig Aonghusa, ar na craobhacha uilig a bhí lonnaithe thart ar an chontae uilig. Agus rud a chuir in iúl domhsa go raibh cur amach níos mó ag an scríobhaí ar mhuintir Mhig Aonghusa ná mar a bhí aige ar dhream ar bith eile so is dóichí gur sin an rud is cóngaraí agus tá píosaí beaga filíochta thall is abhus fite fríd an lámhscríbhinn. Ach sin an rud is cóngaraí atá againn do dhuanaire. Is cinnte go raibh duanaire mar ba cheart ann ach níl sé ar fáil níos mó. An corpas ar fad mar sin, dtiocfadh leat buille fá thuairim a thabhairt dúinn ar cá mhéad a bhfuil saothar againn ó na teaghlaigh seo, Mag Eachaidhéin, nó Ó hEachaidhéin, Mag Eachaidhéin agus Ó Ruanaí agus Mac a' Bhaird, bhfuil scór dán ann ar fad?
Yeah, tá 14 cheann ann, más buan mo chuimhne. Go leor acu nach bhfuil curtha i gcló go fóill, tá mé féin ag obair ar dhá cheann acu faoi láthair. An ceann sin a luaigh mé, Foraois na horchra Íbh Eathach, agus ceann eile Iomdha agra ar Íbh Eathach atá ina dhán caithréime a chuireann síos ar na cathanna uilig a throid Mag Aonghusa agus tá sin an-speisiúil ann féin mar an chuid is mó acu baineann siad le háiteanna ar an chósta, rud a chuirfeadh in iúl go raibh cabhlach de chineál éigin ag Mag Aonghusa, bunaithe thart fán Chaoluisce is dóiche, nó Rinn Mhic Giolla Ruaidh. Ach, thart fá ceithre cheann déag, nó ceithre cheann déag más buan mo chuimhne.

agus am ar bith roimh an bhliain míle seacht gcéad níl mórán ann ar an ghnáthdhuine, ach tá a fhios againn an cineál litríochta a mbíodh dúil acu iontu agus an cineál an Mills and Boon tá sin as am mar thagairt ach an Dan Brown más maith leat a bhí ann ná an Fhiannaíocht. Bhí dúil a chuite acu ins an Fhiannaíocht agus ins na scéalta, an scéalaíocht é sin na scéalta rómánsaíochta, na scéalta artúraíochta agus an Fhiannaíocht, sin litríocht an ghnáthdhuine.
Sin filíocht béil.
An chuid is mó dó, déarfainn é. Sin é mar ní raibh léamh, bhí mé ag smaoineamh ar an rud céanna, Emer, ar fad an t-am a léigh na gnáthdhaoine timpeall na mainistir agus cén saghas léann a bhí acusan. go dtí an deireadh an t-ochtú haois déag ní raibh rud ar bith ann, nó beagáinín. Yeah, sin é. Aye, well go raibh míle maith agat. Go ndéana a mhaith duit.
Bhí, bhí, á, cuma, b'fhéidir go raibh ceist ag Maoil Choilm ach na hEiglin, sin a gceart.

agus in aice le Caisleán Uidhilín ansin ins an bhaile fearainn Burren is dóiche atá i bparóiste Chill Chua ach d'fhéadfadh sé go bhfuil dul amú orm ansin. Agus bhí Scoil Scairte ansin in aice le habhainn ag an Bhráthar Burns, Brother Burns, a bhain le Cill Chua. Agus sin an chéad cheann a dtáinig mé air. thart fá Chontae an Dúin. Agus thart fá cén bhliain a bhí i gceist agat, Nicholas, gabh mo leithscéal? Fíor, fíorthús, fíorthús an ochtú céad déag. Ok, ok. Sin an chéad ceann agus mhair siad anonn go dtí i lár an, an Níl, níl barúil agam cén uair a stop sé, tá's agam go mbíodh an duine sin ag teagasc ann agus is dóiche go raibh baint aige sin leis na manaigh a bhí lonnaithe in Ballymagreehan, Baile Mhic Ghríocháin. agus a bhí lonnaithe roimhe sin i gCaisleán Uidhilín, gur díbríodh amach as Caire, bhuel, gur díbríodh iad ó Bhaile Nua na hArda ar tús go Caisleán Uidhilín, sin gur díbríodh na manaigh arís ó Chaisleán Uidhilín ina dhiaidh sin go dtí na cnoic, in Ballymagreehan, agus go raibh baint ag an Bhráthair Byrne, Brother Byrne, sin leis na daoine sin in Ballymagreehan agus go raibh scoil scairte aige ins an bhaile fearainn sin. Agus d'aon duine a bhfuil eolas acu ar an cheantar anois, Churchfield Heights, sin an áit, sin díreach an áit a raibh na manaigh ansin. An raibh? Cá bhfuil sé sin? Agus is cuimhin liomsa go raibh iarsmaí le feiceáil ar an talamh ansin sular tógadh na tithe sin. Wow. Yeah. Yeah.